ụmụnne m ndewonu amanụ mma mmanụ kaanụ ụmụ igbo anyị abịakwala ọzọ omenala Igbo efula ndị nọ yi- ndị nọ na YouTube ndị nọ TikTok ndị nọ Facebook omenala Igbo agaghị efu asị m ka m wetakwara unu ozi ọma nke taa aha m bụrụchikwa nwaada Marlene Ngozi Chukwuka Onyeọcha abụ m president of Igbo Women Ambassadors ụmụ nwanyị na-anọkọtara ọnụ kwegidekwa n'ike na omenala Igbo agaghị efu Igbo tradition and culture will not be swept aside anyị kwesiri ike n'ihe gbasatara Igbo Ọ ihe anyị jikwasị every Friday mbọsị Friday ọbụla ee dede m bata m ga-eji amata ọ wụ eke maọbụ afọ maọbụ nkwọ maọbụ orie Fraịde gara aga anyị mere show but uh, my weakness ọ dị rekọd gị ọfụma Kai ebidokwala m ihe ahụ ọzọ ndị tiktok gbagharanụ echefukwara m itinye tiktok ịma oge ụfọdụ ị dị carried away ị naghị aghọtacha ihe ị na-eme aja bụ eburukwala m ihe a m buru bịa fraịde bịakwa taa nke onye chiri ya zee ka m kpọbatanụ dede m eze mmụọ na-enyere anyị aka akọwa ihe gbasatara omenala igbo ọdịnala igbo ihe ọbụla otu o si bido na otu o si aga dede m eze mmụọ ịbatala o you're welcome sir
Ah, igbo mma mmanụ Ah, ndị igbo ndewonu Ah, ndị igbo ekelela m Ah, igbo ashị m ya rịela anyị mma taa Ah, tata wụ eke Ashị m eke kpara anyị ihe ọma ihe m na-aghọtaghị ihe orie na afọ na eke na nkwọ na-enye m nsogbu but one day aga m e-pick ya m ga-amara kwụrụ ahụ na ka m si asụ Engiligbo gbagharanụ m ọ ihe anyị na-achọ imeji ime imeji n'ala igbo anyị mụta ụmụaka anaghị asụ igbo ọfụma nne m na nna m kụzikwara m ọfụma but ụmụ m anaghị asụcha igbo but ha na-anụ mụa ọ mụa ka a ga-ejide n'olu gbasara nke ahụ but dede eze mmụọ ịbatala thank you biko kọwakwara anyị onye ị bụ ọzọ ọfụma ọfụma every time anyị batakwa ndị na-abatara ụfọdụ ndị new- new people na-abata ka ha mara exactly onye eze mmụọ bụ na ihe ọ na-represent
ewela iwe anụcha m ihe i kwuru
ka ị introduce kwa onwe gị ọzọ sa ka ị gwakwa ha ihe ọ- ọnọdụ ị nọ n'ala Igbo ihe gbasatakwara omenala Igbo na ọdịnala Igbo okay ndị be anyị ndewonu um, aha m wụ eh, maazị Iheanyichukwu anyanwụ um, edu m ihe ihu agbara ihu mmụọ eh, ihu Amadịọha awụ m eze mmụọ and awụkwa m otu onye n'ime ndị ndị ntọala ọdịnala nde nwe ntọala ọdịnala ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ maka ihe gbasara ọdịnala na omenala ọ wụ otu jikọrọ ndị otu ọdịnala niile ọnụ otu na-elekọ e, ihu mmụọ niile n'ala Igbo otu na-elekọ ndị niile eji agọ mmụọ ndị ọla eji eme omenala ndị ọla eji eme ọdịnala ọ otu ntọala ọdịnala eji awụ awụkwanụ m onye otu onye n'ime ndị isi na otu ahụ nke nwa bekee ji akpọ president otu anyị ndị otu eji asị aga emegide ndị ọdịnala otu eji agba mbọ ịhụ na enwe kpa eji megide onye ọdịnala anya afọ ha mee ihe n'ime ozugbo ihe ndị ndị ahụ ndị nna nna anyị ha domara ma ọfọ ma ihe apịrị apị ma ihu mmụọ ọ wụ oke na ọrụ anyị ilegide ịhụ shi emebihu ya anyị agwakwanụ ndị mmadụ si enwe kpa ha eji enwe kpa agbara ji akpa gị ike ọ wụ ọfọ ji akpa gị ike ebe ke nnu nna ga-ejidefu ya na-ewela anyị ya anyị ga ya ndozi ma onye onye o torukwana toruo shi ọ chọrọ ihe nna ya ahụ anyị were hụ ya nye onye ahụ ọ maka eji abịa akpọ nwa bekee akpọ ndị ụka nwa abịa kpọọ ya ọkụ olo ọ wụ otu otu ntọala ọdịnala otu anyị wụ ndị ji ahụ maka ya otu si omenala igbo aga ala ọdịnala igbo aga ala akụkọ ndị igbo agaghị awụ ihe furu efu mhm. ọ ihe mere ihe ọla gbasara igbo o ji enu anyị ọkụ obi eh, ndewonu aha m wụ eze mmụọ iheanyichukwu anyanwụ or gị akpọọ m maazị anyanwụ ndewonu
ndewo maazị ị batala ịk- ị kọwarala anyị ọfụma ndị igbo gbakọtakwara na-esorokwa anyị na-ege ihe a ma ndị na-anaghị anụ igbo jikwara na tiktok na-eso anyị gerenụ ntị emechaa maybe emechazie unu jụọ m m kọwara unu na asụsụ oyibo but ugbu a na asụsụ igbo ka anyị na-asụ ihe a ihe isiokwu anyị jikwanụ bata taa anyị ji isiokwu abụọ bata taa nke otu bụ echichi nwaanyị igbo anaghị echi ọ dị very very important ọ dị mkpa na anyị kwuru maka ya echichi nwaanyị igbo anaghị echi nke abụọ bụkwara maka ezinụlọ ihe anyị ji bubatakwa nke echichi bụ na emere ya last week but anyị emeta mụwa emere m mistake but ka m apologize kwa again gbagharanụ m but dede maazị eze mmụọ biko kọwara anyị i- ụdị echichi nwanyị adị- adị sọpụ a- anaghị echi n'ala Igbo echichi nwaanyị anaghị echi ya ma da- m na m na-akpị ya nwaanyị akala abụọ anaghị echi n'ala Igbo Ee, igbo mma mmanụ Em, a bịa ihe gbasara echichi maka echichi eji eshi mmanụ eshi wụ ọ wụ ugwu akwịgala onye ahụ akwịgala enwere ugwu eji akwịla nwoke nwere ugwu eji akwịla nwaanyị kpanakpọla ọ sọrọ ya jere ọnju ka eji akpọ nwoke nna akpọ nwaanyị nne ọwụ otu awụghị otu maka nne nwere ọrụ oji arụ nna enwekwa ọrụ oji arụ abịakwana ihe gbasara ishi echichi maka ọwụ obodo eji afọ achị nwaanyị agbaala mbọ nwaanyị mega he he mmanụ atọ he mmanụ anọ kwesịrị ime anyị nye ya nkwado anyị kwekwana ya shị ha ahụ megara anyị mma anyị kpọọ ya were otu echichi nye ya ọ kpa obodo eji eme ya kama e nwere ha ejilechi na nwaanyị ejilechi na nwaanyị ọzọ ejilechi na nwaanyị nze ejilechi na nwaanyị ọzọ ejilechi na nwaanyị nze kama ụwa ka anyị n'ime ya ụtara efuola eze ụmụ nwaanyị ụfọdụ ji achọchi eme emume ha emere ndị nwoke ị ga-ahụ nwaanyị ya gwa gị shi echina ya high chief na-edewa high chief high chief wụ okwu ndị bekee ọ gbasaghị anyị even ọ sọ nwo nwo chie gị triple chief ka ahụ ụka gị onye chiga gị anyị kwugawa omenala Igbo chief ọwụghị omenala Igbo chief bịara abịa enwekwana okwu Igbo owu chief kama ozugbo ndị ahụ eji ashị eshiri nwo chief eshiri nwo chief wu ndị eji eshi ewere eshi abịa eshie gị ọnwa na-etiri ọha maka onweghị nga ọ nọ enweghị nga ọ nọ ọ iji iji ma gị aka obi kelee gị maka ha imere eshie gị ọnwa na-etiri ọha maka iji emegala ndị ebe ke nnu gịcha na eshiri gị chief but ile ya lee ya lejie anya ma ha ahụ ihe ndị eze ji eji akwado ndị nyegara nwo aka onweghị mgbe o si gbasa omenala igbo kama anyị ewerela ha chief ahụ so ya wụrụzie part of our tradition onweghị tradition igbo ọwụ maka enweghị okwu igbo wu chief onweghị okwu igbo chief ha ahụ ihe ejiri ma mmanụ aka obi igbo ji eshi wụ nze igbo ji eshi ọzọ igbo ji eshi osu e, mmụọ osu agwụ osu ji igbo ji eshi eze mmụọ eshi e, eze agwụ eshi eze ji igbo ji eshi duru igbo ejile eshi na chief enwere nwaanyị ndị echichara chief nwebe nwụcha nwanwụ ndị ọzọ amana m ama m ga-anụ ichie nwa ọzọ maka enweghị ihe rị ọzọ nwaanyị enwekwanụ ihe rị ọzọ ụka ihe ndị niile wụ arụ nye ihe gbasara igbo nwaanyị ejila echi n'ọzọ nwaanyị ejila echi na nze e nwere nwaanyị ndị nwaanyị eji echi dibịa e nwere dibịa nwaanyị ụfọdụ ji awụ ndị owu mmiri ụfọdụ jikwara ndị ji akpọ onwe nwe eze nwaanyị nwekwanụ ndị dibịa nke agwụ agwụ mara nwa agwụ ala agwụ isi mara nwa ọ wụhụ agwụ mmiri echikwa nwa dibịa nwaanyị kama mgbe ala wụ ala mgbe ala wụ ala ụmụ nwaanyị ji eso ndị di nwa echi echichi mhm. ma akọwala gị e nwere ihe eji akpọ ibedo ala igbo e nwere ndị ji aza njọkụ njọkụ ọwa jọkụ ha wụ echichi ndị igbo eji echi e nwere echichi eji echi echi ọ wụ njọkụ nwaanyị njọkụ ha eji akpọ ya mma ji ha eji echi nwaanyị njọkụ wụ mma ji echi di ya njọkụ echi ya mma ji enwere gị bịa ala Igbo enwere ndị ji aza igwe hapụkwa ndị ka azaga igwe na-acha nwa ndị eze enweghị igwe enweghị anything igwe enweghị ihe gbasara ya ọchịchị enweghị gbasara igwe na ọchịchị enwere ndị eji echi igwe ha hụkwara igwe ka ala ya wụ ya wụ mmanụ richara richara aka ya rucha ịwala eji echi ya mmadụ ma onye ahụ toruo o nwere onye ahụ ga-etoru enwere ndị eji agha echi igwe echicha nwa igwe echie nwaanyị nwe nwaanyị igwe

amanụ m ihe mere eh, ọzọ ọzọ ji wụrụ ihe nwaanyị eji echi ọmịa ga nwoke fara acha echi ga nwa ada m echifu nwoke a nwa ada enweghị ihe gbasara nwoke na ada ọ ga-echi na nwoke ezi nne bọtụ nwaanyị fụ acha echiga ọzọ nwaanyị fụ acha echiga nze enwe nwaanyị ndị eji eko nwụcha nwụchi na ọzọ bekee nwụọ ama m duru eh, eh, mba chiri nwa ọzọ ahụ amakwana m ihe mere eji chie nwa ọzọ he ndị niile wụ arụ ndị wụ maka ọtụtụ n'ime ndị kpọrọ onwe nwe ndị eze na ndị igwe amaghị omenala ana mega ihe niile nwe omega iji zuru ihu ọ iji nara ego emega ahụ ya chi nwe omejie omenala obodo maka amaghị akarị nwe na aka aka ịkpa nwe ihe gbasara omenala ha wụ ebe nsogbu siri bịa a na-abịa nwaanyị e, e, agụgụ m onye eze ya chọọ mmadụ atọ mmadụ anọ o nwere ike wụrụ ụmụ agbọghọbịa ụmụ agbọghọbịa ọ hụrụcha nwe gbaghara ego ya eshi nwe echichi nwe kwesịrị ishi ya akwakpa nshikwe nwaanyị eshi nze nwaanyị eshi ọzọ Maazị- gbagicha ya wụ ọzọ ọwa arụ nwaanyị afọ agbagicha ya wụ nze ọwa arụ maazị ee Mm. isilatị na o nwere ndị na-echi echichi ndị a na-echi echichi ndị ụmụ nwoke a dịsọpụ a na-echi echichi ke ndị na-echi ha echichi ọ anyị nwere igwe n'ala Igbo kedu ndị na-echi ha echichi ọ ndị eze anyị nwere eze anyị nwere igwe n'ala Igbo na-echi ha echichi ke ndị na-echi ha echichi and then ọ bụkwa na echichi aha dede ọ bụkwa na echichi ahụ ndị nke ahụ maka ọ ha na-echi ụmụ nwaanyị ahụ a na-echigharị ihe a kedu ụdị authority kedu ụdị staff of office a na-enye ụmụ nwaanyị a ma ndị ụfọdụ a na-ekpunye okpu mmee ma ndị a na-enye amanụ m aga m akpọnụ ya ọfọ amaghị m nke bụ ọfọ na nke na-abụghị ọfọ igbo but ọ bụgodị nọ representative of ọfọ a dị suppose inye ya nwaanyị
ị ma ee ịgwa gị ka enwe eziokwu ee Mm. ị bịa n'ala igbo ndị shiri eshishi nri nwo rị puku Mm? nwo rị puku narị itoolu hmm? mhm. eshi nwe enweghị ishi enwe ọfọ nwo ji jiri m akọwara gị ihe m kwuga mhm. ị ma ndị eshiga ndị eshishi iwu ndị ekporo nwe wụ ndị eze ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị kwanụ ndị eze niile ole ndị shiri nwe eshishi ihe ndị eze eji arụga ọrụ wụ ihe nwa bekee nyere nwo ọ njikọ onye eze ọwụla ya wụrụ eze ya ejem ụyọ gọọmenti je nara staff of office nara akwụkwọ ejighị ha ọfọ obodo arụga ọrụ ọfọ ahụ nwa eji ọhụụ na mmụọ ikikere gọọmenti nyere nwe ka nwe ji arụga ọrụ ikikere ahụ ka nwe ji eshiga ndị ahụ eshi ọ njikọ ọ rị mma gị fụ agịchi onye eze gọọmenti nyere akwụkwọ gọọmenti nyere staff of office ahụ na ji ike mmụọ ike mmụọ ji obodo kwadoro ya ka e wee chekwu kama ike ya shi from gọọmenti o nweghị ihe gbasara ya mmụọ enwekwana ihe gbasara ya omenala ọdịnala obodo ahụ maka onye ji ike ọdịnala na ike mmụọ n'obodo wụ onye ishi ala mhm. ọ wụ onye ishi ala ọ kwa onye ishi ala ahụ kwesịrị ishi ewere e chi gọọmenti ga-enye onye eze akwụkwọ ahụ ọ wụ onye ishi ala ga-ekuma ya okpu mgbe e je nara mhm. gọọmenti akwụkwọ onye eze onye ishi ala kumara okpu ji ọfọ mmụọ jikwa ke mmanụ mhm. kama onye onye nke gọọmenti nyere akwụkwọ nye ya ike ọ bụghị onye isi ala kụmara ya okpu enweghị ọfọ mmụọ o ji maka o ji ewu ndị eze chi ihi echichi nwa ejemaje kpọọ ndị ụkọchukwu enweghị ihe gbasara ụkọchukwu na ihe nọ n'ala Igbo hmm. ihe nọ n'ọdịnala Igbo enweghị nga o si gbasa onye ụkọchukwu ha onye ụkọchukwu baba weghara gị wụ isi akwụkwọ baịbụl ihe gbasara omenala ihe gbasara ntọala igbo onweghị nga o siri gbasa ya enweghị ụkọchukwu ga-eje kuma gị okpu gị awụrụ eze echi gala igbo sị gị guzo n'ihe m- n'elu mmụọ ọ wụ asị maka ala igbo ala igbo ekere ya n'ọfọ Mhm. ọfọ ndị ahụ ekekwa na ya nọ n'aka ndị isi isi agbara ọ nọ n'aka ndị ji ihu mmụọ maka e jee obodo obodo eji enwe ihu mmụọ rịa ha but enwere nke wụ ihu mmụọ nke obodo niile na-akpọ central shrine ndị ahụ ji ọfọ ahụ ndị nwere ikikere ichi mmadụ echichi nwa echie gị echichi ahụ ma mmadụ ma mmụọ anaba echichi ahụ nwa chie gị ụfọdụ ndị eze ndị ọwụ ndị ahụ chiri nwa echichi kama nwa nwoke nwụọ na ike nwa si n'aka gọọmenti ma kemgbe nwa bekee chiri ee megide anyị a- akpagbu anyị ọwụkwa anyị ka nọkwa n'okpuru ọchịchị nwa nwa bekee na-esi n'aka ndị gọọmenti ọnwụ oge ga-enye m ikikere ha nwụ n'ebe nwe nwere ikikere ahụ eshinga ndị a eshi nwe oshinga ndị a. ahụ eshinga ndị a enweghị onweghị onweghị ihe gbasara ya mmụọ ọwụ ọwụ ụzọ iji ruru ego ọwụ ụzọ iji kụọ ndị nyegara nwa aka obi onweghị ihe gbasara ya mmụọ ọ njikọ i ji ahụ onye kpọrọ onwe ya onye kpọrọ onwe ya em, chief ọchịagha ha chief o ji eri- o ji eriri aba O- o- ole- ole nga o riri onweghị ihe ọ sọ onweghị ihe o zega onweghị ihe ọ sọ onweghị ihe o zega maka ihe e nyere ya awụghị ike ike mmụọ ihe o ji ihe o ji wụ ihe e nyere ya bụ ike obodo onwe ya enweghị ihe gbasara ya mmụọ maka onye kpọrọ onwe ya onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye echiri echichi ebe ọla ọ nọ ya na-akụ 6 ọlago ya ya na-akwa na-akụ 6 ya ekutu okpu ya olesi m ọnụ nga but ka onye gawa gacha ahụ chief ga ahụ ya ekpu okpu nọ n'ime night club o so ụmụ nwaanyị echi ekike isi kpa onye kpọrọ onwe ya chief onweghị ihe ọ sọ onwe ike jụọ onye paghara eri ma ji na agepaghala nwoke igbo ori ọnụ nwoke igbo ọla echiri echichi ejighị eri eri nga nga na nga ọla ọ hụrụ hmm. ya bịakwanụ nga ga-abịa before ya eri eri ya ajụmakwa gị ya gị awụrụ nwaanyị ya ajụma gị ma ị nọ nsọ ndị echighị echichi enweghị nke enweghị enweghị enwe nsọ enweghị onye nwe nsọ maka echichi echiri nwe awụghị echichi mmụọ echiri nwe wụ echichi obodo obodo kụrụ we aka obi maka emebi e nwere ihe we megala obodo echie e onye ka esi ma ndị ka echigara nze na ọzọ ugbu enweghị ihe we sọ erihụ nri nga na nga ọla we hụrụ eri nwoke igbo echiri echichi ejiri ejiri ike eti ihe ọnụ nwoke igbo echiri echichi ejiri ejiri ike eje nga mmanụ nwụrụ ndị ka ugbu enweghị ihe we sọ Okay. ịhụrụ so maka echichi ga nwee isi ọwụ ọwụ nke ị sị na adịghị aga nga anaghị aga nga mmadụ nwụrụ so eche m na ọ sọọsọ ọ bụrụ onye nke onye gị di gị ma ọ nwunye gị ma onye nwa gị nwụọ ị gaghị aga so onye- ebe ọbụla onye ọbụla nwụrụ onye chiri echichi anaghị aga ebe ahụ No, di gị di gị ọ nwa gị nwụọ ndị ka ahụ gbasara gị mhm. ndị ka ahụ gbasara gị ị nwere ike ịrị present but onye ke once mmanụ nwụrụ ejili ike eje nga mmanụ nwụrụ onye du oche iji mhm. ejikwa nye ije nga mmanụ nwụrụ jeji meni onye nwere anya iji ahụ mmụọ ngeji ma nga ndị nga ozu dọrọ mhm. ịwara anya mana akpachakwa gị ndị echiga echichi ugbula ka enweghị ihe we sọ enweghị ihe we sọ enweghị ihe we sọga enweghị ihe we sọga maka a shị onye eze ka ya nụka maka onye ọla echiri echichi kwesịrị inwe ihe ndị ọ ga na-ezere oyi the Yeah. word nze the word nze means izere something e nwere ihe ndị o Okay. kwesịrị ị na-ezere kama enweghị ihe we zega Mhm. Enwe- ihe ahụ enyere we ọwụ kpọkwala ya nke nwa bekee ji awa just ordinary title hmm. ọgbanwe ji gwụọ anyị hmm. ọgbanwe ji gwụọ anyị ehu ahụ ahụ ga-ahụ e, ụmụ nwa omenala ndị emere ka nwa bekee ji akpọ ritual ahụ ga-ahụ ya anyị just ha jọsụrụ mee hmm. amaghị m o nwere effect amaghị m o nweghị effect ị hmm. ga-ahụ mmadụ ya afọ agbaghịcha echiri ya ga-ele nwa akụrụ ode a si ga-echiri ya nze hmm. gị lekwa n'agwa ya ike agwụ gị ga-eme mana ndị nze ebere
so ihe na-agwa m ugbu a dede so ọ bụ that na eh, echie eh, isi na oge ahụ a na-echi ndị eze ọ bụrụ na a na-echi gị di gị ihe ọbụla a na-echi ngụwa echie nwunye gị Yo, ee eshima okay. ee gama ntị eshima eshima nwoke echichi ee Uh-huh. eshima nwoke ọzọ Mm. eji eshigwa nwaanyị ya but ihe eshiga nwaanyị gị awụhụ ọzọ ihe eshiga nwaanyị gị wụ lọlọ Uh, Yo, no, alụsụ no, dị no, eme. like lọlọ, yes. Mhm. Yo, ala- ihe eshiga nwaanyị gị wụ osodieme because ọnụ ga adara ọ maka gị ka eji enye gị aha ahụ ee ya nkwa na ebe ya shi eshi ya shi echini m echini m chief shie nwaanyị m chief nene wu chief chief enwe okwu igbo ọwụ oke dede ka m jụọ gị ee nwaanyị na-anọghị na di ee a na-echi ya echichi
ma N'ala ọhịa Igbo. ngwa gị ọhịa ọhịa nkọwagala gị ee Ehe. ịma na enwere ikenga abụọ Mhm. eji eji eprotect nwaanyị Ehe. ikenga abụọ eji eprotect nwaanyị wụ otu ikenga nna ya otu ikenga di ya iweala ọ nju ka nwaanyị alụghị di họlụ omega họlụ omega ga-adoro ọ ga-adorola ọ ga-adorola ezinụlọ- ezinụlọ nna ya Okay. iweala Ehe, ọ ga-adọrọla ezinụlọ nna ya gaa lụkwanụ di di ya di ya ezemazị ya dị mgbọ di ya a- eji aka ọma dị mgbọ ị hụrụ ya kpejachi na enwere ha- enwere arụ nwaanyị ga-eme iwala arụ aha bịa di ya ụgwọ but ya nwaanyị alụbeghị di arụ ya arụ aha ọmụ- ọ wụ nga nna ya ka ọ ga-abịa Okay. iwala nga nna ya ee, o nwere ike na-eme affect nwanne ya ndị ka nwoke but ọ wụ nga nna ya ka arụ ahụ ga-abịa na nwaanyị alụghị di obodo nwere ike o nwere ike mee na ndị obodo ihe rị mma obodo achọ ịkụ ya aka obi ọ ya nga ha na nnukwu ya eji esi nwa chief obodo chiri nwere ike ịchọ ịkụ ya aka obi ọwa ikele ya maka ihe ọma o megolo obodo o nwere ike wụrụ onye dọọrọ obodo ọkụ ọdọ mmiri eze eze beke nwechi ya bịa echie ya ezigbo nwada one of ebe ukwu ịwala chie ya ezigbo nwada one of ebe ukwu ada anyị ji eme ọnụ ada dị ọra mma

oge a bịakwara na a na-echi nze na ọzọ ọkwa ụmụ nwaanyị igbo buru ya dị nze na ọzọ fe- eh, prestigious club but emecha ha ha kụtusie change aha ha na-azazi just eh, prestigious eh, women's club or whatever without that eh, without eh, nze na ọzọ dị there then ndị nke a bilitekwa ugbu a sị na ha wụ na ha wụ ndị na ha wụ ndị eh, em, agụ nwaanyị ọkwa agụ nwaanyị echefuola m ihe ha kpọrọ onwe ha but ihe ọbụla ha kpọrọ onwe ha ha ekulite si na ọ ha wa bụzi ndị ka ka everybody ike this time around so asịkwa na okay ọkwa na unu bụ ndị ka onye ụmụ nwaanyị ọzọ unu karịrị ụmụ nwaanyị niile nọ na eh, ihe a n'ala Igbo mma Onye- ka ihe unu jizi bịa buru ihe ahụ unu buru dịka ọfọ kpuru okpu mmee na-ete egwu na-anụ e, nke wechara m iwe bụ na-ana ụmụ nwoke aka atọ dede m ama m na anyị ekwuola maka ihe a e, week abụọ gara aga but o nwere ndị ka na-ekwuruchikwu ya even this Sunday ha chọkwa ka m batara ha ka a kpaa maka ihe a na o nwere ihe a bụ ka anyị beli believe na alụ mere n'ala Igbo but ha na-asị na ọ wụghị alụ that na ihe a na ha etolitela ihe ụmụ nwoke na-eme na ha dịkwa suppose ime ya ihe anyị kwuru ugbu a na e chiri ha chief na e chiri ha echichi dede a na-echi ụmụ nwaanyị ọ bụgodị na a na-enye echi ụmụada ọ na-echi gị ada ukwu adị ha a na-ekpuwe ha okpu mmemme okpu red a na-achie ha ihe n'aka ị ma eh, em, ihe mere onye igbo eh, Mm. em, ndị igbo ma ihe bụ kama onye igbo chee ịda aparị o ji ada ya daruo ishi ịwala ana ihe mere anyị ji ada aparị mgbe ụfọdụ ji awụ anyị ji enweghị mmanụ mere anyị ji enweghị mmanụ mere gị lee anya lezie anya ma ị ga-ahụ shi ozugbo ndị niile na obodo anyị naijiria ọ naanị ndị igbo wu ndị ji eji bịa nke nwa bekee ji akpọ fashion arụ ọrụrụ i nwe ike gaa hụ nwaanyị bini ga-edresị as ọba of Bini ọ dresị ya as an elder of Bini i nwe ike gaa hụ nwaanyị yoruba ga-edresị as ọba of yoruba ọ dresị ya as an elder of yoruba ọ naanị ndị igbo ndị ji eji their costume arụ nrụrụ anụ ọhịa ọjọọ ị ga-ahụ ụmụ agbọghọbịa nwofu anwụ ewere okpu e nwere okpu okpu agụ okpu m okpu ka m ji m yuzuru last week okpu agụ ị ga-ahụ ụmụ agbọghọbịa nwo ekuru okpu agụ shi nwo mega content i nwe ike ahụ ya onye bini enwe ike akpa ụdịrị agwa ahụ onye yoruba ga-akpa ụdịrị agwa ahụ onye hausa ga-akpa ụdịrị agwa ahụ nwaanyị igbo ga-ahapụcha uwe niile o kwesịrị ịsụ nri a nwaanyị igbo maka anyị ga-eji anyị anyị amara naghị kama iberibe ka anyị rịkpa ọrịkpa ọrịa very visible anyị ga-eji chi enweghị anyị anyị ga-achọ shi ndị mmadụ kwele anyị ugwu anyị onwe ke anyị ejikwa na kwele ha ahụ onwe ke anyị ugwu kama anyị ga-achọ shi ndị mmadụ kwele anyị ugwu onye onye mba kparịma anyị na iwe ewe anyị but anyị bịa anyị eji aka anyị akparị onwe anyị ụmụ nwaanyị ị ga-ahụ shi ụmụ nwaanyị ahala ụlarị nwo eji afarị ma nwo mma ozugbo nwo niile na-achọga iku okpu okpu mmemme gị na-aga ajụ onwe gị shi elee ihe onye ga elee ihe uru onye ga-eri ya iku okpu anya ndị ka anyị kwu ya enwere e, e awọdụ e nyere anyị enwere uru anyị ri aga shi anyị kwu okpu nwaanyị na ga hapụ o kwesịrị iji arị a nwaanyị chọgịrị a nwoke emekwa gịcha ndị nwere uche kama e nwere ihe m chọrọ shi anyị ahụ ha ha shi emere onye ọla mere ya a na-akwụ ụgwọ ọrụ ya maka ha ha si eme na ọhụhụ omenala gị mee ya ọ wụ arụ ka i mere ọkpụnarụ mmadụ mere ni mmadụ mechara acha arụ emeela ya enweghị ihe ga-eme nwanne ihe ga-eme nwere nwa bekee ji akpọ consequences ihe ga-eme a shị akịrị adọ mmiri ụkwụ siekwa ala ike maka mmiri bịa ọ ga-eri ya a shị akịrị adọ mmiri ụkwụ sie ya ala ike maka mmiri ahụ bịa enwe enwe onye ma ụdịrị ike ọ ga-eji bịa maka ya bịa oge oge e shiri akịrị ọ wụ ndị eji eji aka dọala onwe onwe nwe dọ acha onwe onwe nwa dọlụ ụmụ ụmụ nsogbu echi ugbula ka nwa ya lụma aga amaghị ya nwa ya lụga ya chọma boys ahụ jikwara awụrụ nwanne ya nwaanyị ahụ jikwara awụrụ nwanne ya mpa ya hụ jikwara awụrụ nwanne ya ma chefuo shi ọ wụ ihe nzuzu niile o zuzuru ahụ ahụ bịaga ụmụ ya ụgwọ nzuzu ndị ahụ o zuzuru maka o ji awụ a shị ụkwụ jie agụ mgbada abịa ya ụgwọ ee maazị bifo anyị abakwa na ezinụlọ ọnọdụ taa ihe ọzọ m chọkwa ka anyị kpata okwu bụ ihe gbasatara isi agụ isi agụ anyị na-eji akwa akwa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ọganizeshọn ma agwa m ha na nwaanyị adịghị sọpozi iyi isi agụ so ọ bụrụ na ị ga-akọwara anyị maka ha na-awọchị kwa ugbu a ndị otu m na-awọchị ugbu a ka ha mara ma ọ mụa fabriketiri ya ma m dị rọng ma m dị rait dede biko tinyekwara anyị ọnụ n'okwu ahụ isi ihe gbasatara isi agụ iji kwa akwa ị ma ka ewu ka ewu eziokwu wụ, em, ndị igbo enwe na ha enwe ojiri anaghị ejiga ndị mmadụ si ahụ uke nwụọ kama tupu a na-ekwu ihe ndị a, anyị chọkwala ebe ihe ndị a siri bịa ụmụ ihe ndị a, ụmụ ihe ndị a kpọrọ fashọn yes ọ wụ ha igbo eji asụ a shị ọ wụ omenala Igbo ịwala kama anyị amana shị ụmụ ihe ndị na mbụ ọnụhụ maka he ndị Igbo eji he wụ akwa ndị Igbo ke ndị Igbo eji eji aka onwe eme nwoke eji akpọ melaha akwete akwa ọcha ndị ndị anioma ji akpọ ya ji akpọ ya akwa ọcha ndị Enugu ji akpọ ya akwete ịwaala ọ ya ka ndị Igbo eji eme tupu enwee ndị zụga ahịa traders nụ eh, abịrịba nwe m introduce this eh, isi agụ iwala anyị zụrụ na emere introduce even up to now enweghị ebe eji produce ya n'ala Igbo ma emere introduce ndị igbo use ma ọwụ nwoke kwanụ ka emere na ya before ọwụ nwoke ji e use ya ha emere na ụmụ nwaanyị anyị enweghị achọghị m ikwu si ụmụ nwaanyị igbo enwe respect kama most of ndị ahụ ga today ndị ka ịgbajiga agbajiga ndị ka n'ihu enweghị mhm. nsọfụrụ maka nwaanyị nwee nsọfụrụ ha ha ọ mara na edomana di ya ụmụ ya ga nwaanyị ga-eje rie edomana di ya mee ya ọnụ before di ya bịa ọrị mma maka e nwere ihe achọrọ m e, e, anyị mebe ezinụlọ aga m akọwa ha ụfọdụ e nwere ihe nwaanyị ga-eme ya avụọ onwe ya ọnụ maka ụwa emejikwa na ịma nke ọ ga-aba na nwoke baa na nwaanyị kama ọwụ onye hapụla ọnụ ke ya maka gị hapụ ọnụ ke gị bụ ọnụ onye ọzọ ọ ga-abacha gị iwala ọ ga-abacha gị maka emehụ na gị ọwụ ike eme na nga ahụ lekwa onye mere na ya hụ nwaanyị igbo ome ga-awụ ha hụ nwoke ama m enwere this em, nwa bekee ji akpọ ya obsession ịghọala nwa bekee ji akpọ ya obsession ihe ji ha achọ enwere hụ enwere hụ Oke- ama m ọwụ aga m oke achọ oke ọchịchọ oke ọchịchọ ya achọ ime ihe ụmụ nwoke Mm. emega

iwala enwe onye ga-akụrụ gị aka ịma na e nwere enwere ihe mmụọ mega megide ala enwere ihe m gwara ụmụ nwaanyị ndị m hụrụ ebe ma si nwa nwa bekee gwara gị si gị som ụzọ ya anyị bịakwala ihe gbasara e, alụmdi na nwaanyị nwa bekee si gị ahụwo otu nwoke otu nwaanyị then gị wụ nwoke gị na jụọ onwe gị si nwa bekee na onwe ke ya mega ya elee ele ụdịrị m kpọkwala English ele ụdịrị success rate nwa o nwere ahụ si that 99 percent of their marriages were scattered so ha olee ha kọwagara ọkọkọ akị that that their system is not working because a sị ọ work gara ọ na na workụla nwụ before ya work mana gị so ebe ọ work hụ na nwụ how do you not think that na ọ ga-aworkụrụ gị onwe gị

anyị ga-achọ maka nwa bekee paghara eh, eh, feminist eh, this concept ndị ebe ka anyị apara isi ụmụ nwaanyị ndị ọcha ahụ paghara ya bụ mana the thing m na-ajụ ụmụ nwaanyị igbo shi nwa bekee as at early 70s their women were not voting in so many countries na na in the west ụmụ nwaanyị enweghị right to vote ebe 70s o ebe early 70s ụmụ nwaanyị enweghị right to vote na ọwụ ihe mere the women ji fight ga for their women right but aga m emake sure that na as far back as eh, eh, ebe eh, eh, for 1940 something ụmụ nwaanyị Igbo we are outspoken ụmụ nwaanyị Naijiria we are outspoken anyị anụna about Aba women riot anyị anụna about Queen Amina anyị anụna hmm. about eh, elahe eh, eh, ma Fela so hmm. many women stood up ji na enwere hụ ike ime ihe ụfọdụ ndị ọcha ga-emefu enwere ya ndị ọcha ga-emefu he nwa bekee zọga he nwaanyị nwa bekee zọga wụ isi ya ọrịa nwoke kpọrị nwaanyị nwa bekee eleghị na m ị ga-eji ihe were were ọgwụ na-aṅụ isi ọkụkụ ọ kụgala onye ọzọ nwaanyị igbo shi eji emegide emegide hụbela nga ụmụada bịara mitin mbụ hụbela nga ndị dom nga ndị dom mega mitin ala igbo jụkwala onwe gị onye ka eji emegide yes e nwere one or two cases hmm. e nwere nwoke na nwaanyị ya kọganị ka ahụ ee baakwala obodo shi ụmụ nwaanyị ndị n'obodo emegideganụ jee lee ihe emega obodo ị ga-ahụ eh, town hall danụ ụmụ nwaanyị ndị obodo ahụ wuru ya iwala ụmụ nwaanyị dị ga heri aha so elekwa na ele nga esi emegide ga nwa achọrọ m ịma akpa esi emegide ga nwa emegide ga tuga ma ashị that ha anyị ha anyị anyị act ga on another person's narrative something na-agbasahụ anyị ka anyị ji act ga in our place to make sense many of them na-ahụ mara the truth and ayọ marahụ uche nwa ayọ tamahụ maka na-ekwu na-ekwu na-ekwu nchọbụrụ ikwu ka ị gaghachị bịa gị isi akpịrị Pọl ọ bịa gị isi akpịrị Chinedu maka isi ga Chinedu ahụhụ otu Chinedu ma he mere o ji kpụọ ụdịrị isi ahụ ọkwana mma gị gị kpa isi gị akpa isi gị akpịrị akpa usoro isi gị mhm. ụmụ nwaanyị igbo jega ejije a na-ejije nwa oje ga-arị mma ọ alụgala nwohe ọhịa hụrụ nwaanyị igbo fụ a ah, ya hapụ he ọ ga-eme na mega he ọzọ chọrọ ime ihe ndị nwoke mere ime ihe ndị nwoke mere ele hụ ele he a ga-enye gị gị na-eme ya niile eme ime ya ga-efu isi abụọ ọ gị ime ya ga-efu ọdụ eleghị uru ị ga-eri ya shi mere ihe ndị nwoke mere
maazị ị kọwarala anyị ka ahụ ọfụma ị kọwarịrị ya kọwaruo ya ụlọ ihe m chọziri ka anyị kwute maka ya ugbu a bụ ihe gbasatara ezinụlọ ezinụlọ bụ ihe ọzọ anyị ga-akọ maka ya maazị ga-akọwara anyị nke bụ ezi nke bụ ụlọ otu o si ghọta ya mụ aghọtakwara na ya ama m ọkwa nya ha ebe ha nya na enyi nna ya oge anyị na-emebu omenala Igbo efula ka ha kọwakwara ezinụlọ a mbụ so nchọ ka maazị biko ka ị kọwatụkwara anyị ọzọ ihe gbasatara eh, ezin- nke bụ ezi nke bụ ụlọ na otu ezinụlọ si wee bụrụ otu
Ah, imeena ah, nwada anyị ma na enwere otu ihe e, ichie ee eh, obiọma akpaghị ee eh, ndị nna nna anyị hụ ee eh, amahụ ihe amahụ ihe enweghị ga-akọrọ nwu amahụ ihe ee ndị nna nna anyị hụrụ baba lee obodo rị ma ashị ekwesịrị iji ime obodo ya arị mma ụkpa anụ ahụ mmanụ rị that's the human body ọ njụ ka gị bịata obodo enwere okwu nkwuru kwuo ihe gbasara central shrine na m ebido from ezinụlọ then nkọwala gị kpa o shiri ma affect obodo na ezi wụ a word ụlọ wụ another word gị lee anya eh, kewe ofu okwu kewe ofu okwu ewe- ewekọ ha abụọ ọnụ asị ya ezi na ụlọ ya wụ ihe ekwuga wụ ụzọ ha abụọ nini wụ ezi ezi wụ mbara ezi gị mbara ezi mbara ezi nini wụkwanụ ụlọ ụlọ wụ ụlọ nga ibi ime ụlọ nga ahụ ibi ime ebe ahụ ibi ime mkpuke ahụ ị nọ ọ ya wụ ụlọ ekwu okwu ezinụlọ ha ekwuga okwu wo ụzọ ha abụọ akọwala gị na enwere usoro enwere ụzọ abụọ kama onye igbo ga-eji otu okwu dịka kpa nwa bekee jiri ji otu okwu shakịa family asị gị na ọ wụ ezi na ụlọ ọ njikọ ejiri gwa gị sị gị agụchaa na nna gema ntị o achọrọ m sị gị kpara okwu kpafu ya otu akụkụ agụchaa na nna agụma na nne na ihe nwekwụkwa gị sị agụchaa na nna agụma na nne wo ana na ashịla gị agụ agụcha na nna na nne asị gị na agụcha na nna gụma na nne wụ ha gwa gị ụda otu nna nwere ike jiri mmanụ ọgụ ị na-abịa ibe mmanụ ọgụ ahụ eji ya wụrụchi agụma wo kpa nne ji nne ji nne ji ya wụrụchi nne ji wo nwere ike wụrụ ụmụ nwaanyị isii mụrụ ụmụ ọgụ ahụ ewere ya nwaanyị isii ahụ mụrụ ụmụ ọgụ ahụ na agụma mgbe e nwere ike nne ji mmanụ atọ nne ji mmanụ anọ ebe nne ji mmanụ abụọ ebe nne ji mmanụ ise nne ji mmanụ isii ebe ewere ya asị gị agụcha na nna agụma na nne na-akọwala gị sị nwoke igbo ọwụla atụga ya anya atụga ya anya sị ihe o kwesịrị iji arị o nwere ike ịlụ ụmụ nwaanyị abụọ atọ anọ ọ otu ri akpa ike ya jiri ri ọkwanụ ya mere nwoke ji wụrụ onye ji- onye ji elegide ezi onye ji elegide ezi ya na ebe a nụrụ ezi ahụ wụ oke na ọrụ ya ịhazi a na-abịakwanụ nke nwaanyị elegide ụlọ maka ụlọ ahụ nwere ike ri nga abụọ ọ nga atọ ọ nga anọ ọ nga ise ọ wụrụ otu wụrụ otu shi akpa nwaanyị ile o jiri so e kwuo okwu ezinụlọ ihe e kwuga wụ ezi ahụ nwoke ahụ legidere na ụlọ ole o nwere ọnụ ụlọ ole o nwere ya wụ mgbala maka ụlọ ụlọ wụ mgbala ya wụ ọnụ mgbala ile ka o nwere ya wụ ezinụlọ ya wụ nwoke anyị ga-anụ ihe gbasara lee ihe gbasara ezi one na na ihe ọzọ anụkwa ime ya wụ a bịa ihe gbasara ihe nwa bekee ji akpọ protection ị ga- ị ga gị ba ama ị ga-epu ụzọ shi ezi before gị aba o ị ga-epu ụzọ kpọkwa ezi ezinu ezi ezi nwoke ma tupu gị aba ime ụlọ ya ka ị ga-ahụsụ ọ njika a bịa obi e ji arụfụ obi arụfụ ị baa ama nga onye igbo obi ga-ahụ obi ya obi ya ahụ ị ga-epu ụzọ okwu tupu gị anabacha gị obi a na-agwa gị ma ị ga-aba ime ụlọ ma ị ga-aba ime ụlọ obi ji anọ ọnụ ụzọ e shi aba ha ị ga nso tupu anabaa gị a na-anabacha gị obi agwazia nwaanyị nwe ụlọ sị ya enweela m ndị ọbịa mee ọjị ee bụ ishiri nri pahala nri nwo rie tupu agwa ndị n'ụlọ nwo bịa kpọọla ndị bịara obi obi ka ị ga-epu ụzọ baa so ọ wụ ezi ka ị ga-epu ụzọ hụ tupu gị aba ụlọ mhm. nwoke nwe obi nwoke nwe ezi nwaanyị nwe ụlọ a bịa ihe gbasara ịzụ ụmụaka ihe ndị rị mkpa ọ rị mkpa ihe nne a bịa ihe gbasara ịzụ ụmụaka ọ njika ndị Igbo ikuzila nwaakịrị ihe ikuzila nwaakịrị ihe ji ebido mma a mụrụ ya ọhụrụ nene ka a ga-eme a na-akọrọ ya akụkọ ufe ji ele ndị ji akọ akụkọ ufe ahụ ị ga-ahụ sị ọtụtụ n'ime nwo wụ ndị nne ga na-akọrọ ụmụaka akụkọ ufe ga na-akọrọ nwa akụkọ ufe enwekwa nkwara ma ndị nne jikwa bịa abịakwa agụrụkwa agụrụkwa nwa abụ kwuo bụ kama ọ wụ ndị nne ji akọrọ nwa akụkọ ufe ahụ a ga-akọgide nwa akịrị akụkọ ufe kọgide akụkọ ufe ya mee nwaakịrị ọ wụ mana mma gbama ebe afọ iri abụọ ọ wụ afọ iri atọ ọ wụ afọ iri anọ mma ahụ nna ya ana- a na-akpọrọ ya jema jema ọgbakọ ụmụnna Ị hụrụ ya ọ fụọla from akụkọ ufe ha ọ na-ahụgazi ihe emega in real life nna ya akpọrọ ya jema ọgbakọ ụmụnna mma ahụ ji na jema ọrụ ma ahụ dịla je chọọ ma ha ọ ga-eme eji mara ya ụzọ ọ ga-esi ime ma ha ọ ga-aba na uru ma ha ọ mụcha n'akụkọ ufe aka nne ya maka onye Igbo amara na shida ọ nwaanyị ọ nwaanyị ga-eji olu nne ji obi nne nọchọọ nwakịrị owede zụọ onye ọzụzụ e nwere ebe ọ na ga-eru ya n'ime ebe ahụ ọ ga-afụ a wụrụ ụma mmadụ mma ahụ maka eji ebido chime ọ wụ nna ya kpọrọ ya Okay. na ji aka nna ji aka ike zi ya usoro ndụ maka eji asị gị a na-eshi ụlọ a na-eshi ụlọ ọ wụ aka nwaanyị ụlọ ha gbago aka nwaanyị a na-eshi ụlọ mara mma pụtawa Mara mma. ezi pụtawa ama maka ọ wụ nwaanyị ga-azụ ma Mhm. nọ- nọọsụ ma nọọsụ ma before nna akpọrọ eji esi ụlọ mara mma pụtawa ezi pụtawa ama hụrụ ya mma ahụ ọwụ ọ ga-ebido n'aka nwaanyị ọ ha gbago ụlọ ha gbago na a na-esi ụlọ mara mma wụ ha ahụ ka akọwagara gị na ọwụ ebe ahụ ka eji ebido zụwa ụmụaka iwala zụma nwa ọzụzụ e, tupu nna aba ji aka ike maka nna nwere aka ike ọwụ nwakịrị ode nwakịrị ode amụrụ ọhụrụ ga na-eji aka ike handụle ee ọ nwaanyị gakwa ejikwa usoro hmm. nwaanyị ahụ usoro ahụ usoro ahụ usoro ahụ megide nwaakịrị ya ebido kwuma ụka meme ihe ndị tupu nna ba were aka ike bịa hmm. eji esi ụlọ mara mma hmm. pụtawa ama enwere ya ha ahụ ebe ihe niile ga-esi ebido ha na ezinụlọ wụ akọọla gị akụkọ di na nwaanyị akọọla gị akụkọ di onene somebody that have mastered something so a sị gị di nwe ụlọ di nwe ụlọ agwara gị okwu ya wụ onye enwe na onwe na eh, onwe na nwa ihe gbasara ụlọ ihe gbasara ezi ihe gbasara eh, nwaanyị ihe gbasakwara ụmụaka onwe na nwa iwala ọ mastala ọ mastala those eh, eh, eh, those concepts ọ mara na ọ ga-eji mee ya ọ ha mere o ji ọ wụla master ya wụ di nwe ụlọ na di nwe ụlọ ahụ kwanụ nwaanyị ahụ ọ lụara gee ya ntị Mhm. ọ ga-emezi ama ya nwaanyị ha egbugbo ụmụ nwaanyị ụfọdụ wụ em, eji ha egwekwa nwa eji ele ndị di nwe anya maka mmadụ lema gị ụmụaka ji ga ụlọ akwụkwọ gị bụ ụlọ akwụkwọ hụ onye nkụzi gị si ọma ahụ ọ kụziga na nene ka ọ kpara akụziri gị na onweghị ihe ọ ma enweghị onye ahụ ga-akụzi gị awa enweghị onye ahụ ga-ekwu njụ ka gị jee lee ụmụaka ndị eji agba asị gị onye gbara last na klas jee lee ya anya ihe ahụ ụlọ ga-awụ ọ bụ onye nkụzi ahụ onye enweghị ihe ọ ga onye amahụ ọ kụziga ọkwa ihe mere na ọ ga-ewetu ọ ga-ewetu onwe ya ala mụọ ihe ọ hụkwa kpọrọ nwaanyị na di i meperela anya gị were uche gị hụ ma di ahụ lụga gị o nwe ihe ọwụ enweghị mkpa ị ga-eji mee ihe ekwu ụka ụka ahụ ga-ewere ya ụka bara uru ọ ga-eme ihe ọ gwara gị sị gị mee ọ na-ama ọ baba wụọ gị ahịa ọma ha baba mee e, ha ọwụwa m eme gị gabachi asị na onye ekwukwara ihe rị mkpa ma ha ga na-achọ mazi ị ga-esi mee ya eme a ọ na-awụ ya ọ nwoke ya kwesịrị im- ịgwa gị ya ọ gwahụ gị ya wala onwe na mgbe ọ gwara gị ya ị ga-ege ya ntị Mm. enwere ya so a sị nwaanyị maka di ya ụzọ ihe e chere di ya ewere ya nne ka a kọwagara gị a bịa na ezinụlọ nwoke eji anọ ihu ọ njikọ o ji nọrọ ezi nwaanyị anọrọ ụlọ nwoke eji anọ ihu hmm. he nwaanyị eji eso di ya na-asụ ụzọ ya na-eso ụzọ ahụ di ya sụrụ na-abịa maka nwoke eji anọ ihu jide mma na-asụ ụzọ ahụ na-eje nwaanyị na ụmụaka na-eso ịwala nwaanyị nọrọ ihu a sị gị nwaanyị maka di ya ụzọ nwaanyị pụrụ di ya ihu ihe e chere di ya ewere ya maka enwere ihe e chere nwoke mma na mmadụ hmm. gana ndị ọcha wu otu abịa na-asị gị we are equal partners enweghị equal partners na omenala Igbo omenala Igbo nwoke na nwaanyị enwe equal partners nwa ọwụ onye ọla nwere role ọ playga mhm. enwe mmaga adịghị ji wụrụ equal partners ya sị gị na ọ equal partners gịnị mere ị lụhụ ya kpọje ebe ke nna gị hụ gaghị ebiri ebe ke nna mhm. nwaanyị o ji wụrụ ya kwụrụ ụgwọ isi gị gaa kwụọnụ ụgwọ isi ya kpọrọ ya enweghị equal partners ndị mere ihe ndị kere ọfọ amụrụ na ihe mmụọ mere kee ya n'ọfọ ọ nwoke ga-abịa alụlụ gị amị mee omenala n'ime kpọrọ gị ọwụ ee nwaanyị jere ije di ọlụlụ ka ọwụ kama kedu anyị dị ọfọ equal partners no ọwụ na ahụ equal partners ọwụ ọwụ nna gị ka ọwụ ọ di gị ka ọwụ ọnjike nwaanyị Igbo eji akpọ ya nna anyị maka i si aka nna a mụrụ gị afụ bịakwuru ha nna ke ga ya wụrụ ke ga ya wụrụ nna na nwa chi a na alụmdi na nwaanyị nwedị eshi ọla nwaanyị kwụsịkwanụ ịkwanyere di ya ugwu asị nna ya ọ eshi ahụ ka nwa ga-ebido nwema nsogbu na alụmdi na nwanyị Ee, aga m achọ sorry aga m achọ next week ka anyị anyị tinye aka na ihe gbasatara nwaanyị ịkwanyere di ya ugwu maka ịma na obodo anyị nọ ihe anyị kwuru na ndị ọcha na-asịkwa mee nke a mee nke a na nke ha anaghị anọte aka ha lụọ alụ ọ naghị anọte aka ndị ndị otu ụmụnne m na ụmụnne m na ụmụnna m nọkwa here aga m asị na ọ sọ aka ụmụ nwaanyị ka o si n'aka ha ụfọdụ o sikwa n'aka ụfọdụ aka ụmụ nwoke ndị a nọ maka here maka maka nwoke- ịma ee na-ekwu Eh, eh, ịma eh, ee eh, nwoke enwere ma ma m ji akọwa ya enwere na enwere ụmụ nwoke ndị ma alụchana ahụ nwaanyị tupu nwa ama ihe nwo ihe nwo chọrọ n'ebe nwaanyị nọ. so many of them many of them out of that frustration ji arị act somehow some but some of them ja control onwe m dịwara enwekwa na ụmụ nwaanyị ndị akwa ahụ ndị mara mma na o kama nsogbu nwa nwere wụ a sị evil communication corrupt good manners nsogbu nwa nwere many of them wụ adaghị nwa legal from the night or people ndị nwo gega ntị mm-hmm. ya emezie nwa nwa na feel nwa nwa ihe na-eme as if enwere ihe nwa enwe agahụ nwa na lụmazi ọgụchi inwe aha ahụ nwa mm-hmm. afọ from ndị mara mmanụ nwa wowozi Eh, Dede, m ga-achọ ka maazị m ga-achọ ka anyị kpaa nke a ọfụma next week because okay. o socha na ụfọdụ na-asịkwa that na ụfọdụ anọtaghị na nwoke because na ha bụ ndị owu mmiri na na Olu, na ha nwere olu, agwụ- spiritual husband agwụ ga-enye- agwụ- gee ma ntị, agwụ je-enye mmadụ nsogbu Eh, kama kama agwụ uke gị agba uke gị ịghọala agwụ uke gị agba uke gị so ọ oke na ọrụ gị ịkụ ịpụtụ ya to check ịghọala oke ya ma ya ma ndị owu mmiri o je disturb nwe niile mere aka m ndị ahụ bi ebe ahụ ibio niile mere owu mmiri ahụ emebe nwa nwanne nwa akwụsị ụzọ lee ndị polisi gbaa ndị polisi ọkụ so gị hụ polisi isi gara mma Chidi maghị ihe m ji achị ọchị ihe anyị kwuru ugbu a maka agwụ bụ eziokwu ịma ọ na-abụ m na-ekwu okwu oge oge nnọkọta anyị na-ekwu okwu a na-agazisi unu agwakwala m ihe a unu agwala m ihe a because eri m nri agwụ so people agba m ihe m ji ekwu ya though but nri ihe m mean by na m riri nri agwụ bụ ee nna nna m Duru Onyeọcha bụ eze ebe anyị obodo anyị so hmm. ọ na-abụ ebute ikpe bịa na ama ihe anyị kwuru obi obu anyị dịrịchikwara ugbu a how many over 100 years that obu ka dịrịchi aga m ga visit ya 2022 ọ na-abụ eburu ihe a eburu everything bịa eburu ikpe bịa buru nke a buru ntamimo butere ya ọ bụrụ na asị gị na ada gị nra ma ọsọ ntị sị gị na ọkụkọ ka ihe eweta si na ewu iweta ya aga n'agwụ ahụ emechaa ihe a ga-eme n'agwụ enye ndị nwunye ya sị ha gaa shienu my grandmother that time eshicha anyị niile na-eri this thing so a ga-ekwu sị na m riri nri agwụ so na ihe ọbụla gbasatara omenala igbo ah, na m ga-atara anyị kipuo ya because ama m one day agwụ achụrụ achụrụ m bịa biko anyị ga-ekwe anyị ga-ekwu maka nke a because sometimes o nwere ihe m ga-eme asị m agwụ ọ na-acha gị but ugbu a i butere ugbu a na agwụ na-achụ mmadụ dede anyị ga-akọ maka ihe a next week because o nwere ka udo si ru- o ruru m ọ gbatụtara m nke a metụtara m n'ahụ nsogbu anụ ụmụ m ga- ụmụ m ga-achọ ire ma ha nụ nke a na sị na ihe gbasatara agwụ na-edu mmadụ maka ikwu etu i si ekwute ugbu a na agwụ na-edu mmadụ so at least agaghị m asị na m bụ owu mmiri agaghị m asị na ọ eze nwaanyị na m nwere anything with eze nwaanyị with me so ugbu a i kwuru ya ahụ na m ga-ata cheki ọ dịkwa ọ dịkwa possible ịwa ara ọkwara ọ dị possible na gị mere sa ọ dị ọ dị possible na a- agwụ gị shi na mmiri Ee, mba o ọ dị possible
Is it serious? A na-enwe agwụ shi na mmiri. E nwere agwụ mmiri na ọrụ ya bụ ndị owu mmiri na ndị eze nwanyị. Ee, eh, okay nke m abụghị onye abụghị onye owu mmiri dede m ihe mere ka anyị kwụsị taa ma erile ka anyị kwụsịte ya taa ka anyị kwụsị ya here taa next week anyị mara na anyị na-akọ ihe gbasatara agwụ then anyị ga-echekwa ihe ọzọ anyị ga-etinye na ya ka anyị kọzuo okwu owu mmiri agwụ ha niile anyị ga-ekwu maka ya next week dede biko achọrọ m inye advice o nwee ihe i tinyere anyị ọrụ na gbagharanụ m ọ bụrụ na m anaghị asụ igbo ọfụma biko na ana m asụ igbo ọfụma but ma asị kwuo ụdị ihe o nwere ihe ị na-etinye english agaghị m school ebe ọ na-abụ complete vernacular you know Oh, biko gwa m. ee but um, biko nye anyị advice ihe gbasatara otu a topic anyị kwuru taa ihe gbasatara echichi ụmụ nwaanyị na-echi na ezinụlọ just were ya dụọ anyị ndụmọdụ just for one minute ka anyị mechie okwu a taa Okay. Ah, ụmụnne ndeewonụ kacha ma ụmụ nwaanyị eh, ndị ada igbo ekelela m unu ọ makwanụ mma ichi nwaanyị echi na echi kama anyị kwuruwo ha emejiri emeji eji akpọ ya nwa mma nwaanyị nwere ike ichi ihe nwaanyị ji echi kama ya ebula gị isi ọ nwaanyị ka ị wụ maka e nwere ihe mere chi gị ji mee gị ka ị wụrụ nwaanyị e, ụwa nwaanyị kwana ụwa ụwa mara mma kama ọ chikwa anyị na ji elega ya akpa na-achọcha anyị tile ụmụ ihe ndị uche kacha ma anya ndị ka anyị wụ ụmụ nwaanyị kpara ego maka o ji arị mma ọ njikọ o jiri mma nwaanyị lụọ di tupu ya kpaa ego maka nwaanyị alụghị di kpaa ego ọ ga-eme ya o nwere ụdịrị agwa ọ ga na-akpa gị enwe onye ga-ashị ya ngwa enwe onye ga-eji anya ya ma ya omea nke ya nke na eh, iwe wega enweghị etighị ya ọ bụ olu o nwere ike ịlalụ ha ya wụrụ ya kama aga m ashị anyị wetuo onwe anyị ala ma ashị anyị wụ nwaanyị marakwanụ shị enwere nga anyị shi ee maka ashị kpara bọọlụ ochie ejilara erila ukwu erila too ogologo mmanụ ga-arị ya elu iwara abịakwanụ ka ezinụlọ ee aga m ashị ndị nne kacha ma ebe ụmụaka nọ ndị nne mara ihe nwo kwesịrị imere ya nne marakwanụ shị ụmụ ụmụ gị lega gị anya ahụ ọkwa aka iji nwo ka nwo ga-eji ndị ka nwaanyị ga-eji ji ebe ka di nwo na ndị ka nwoke ga-eji lụọ nwaanyị nwo ama m shị ọwụ na gị ka ọ dịla ọ dịkwara gị adị gị kama o ji arị mma nwaanyị kwela di ya ugwu ọ na-afọ mma na adagata di ya ụta iwara but nwaanyị bịa dọcha ya di ya shiga agụgọ o ji alaluhi iwala o ji alaluhi maka enwere ndị gụrụ afọ nwochi nwoke nụrụ uke nwuche ee ụmụ nwaanyị nụrụ uke nwuche anyị na-alemakwala ihe but ugbo kwesịrị iji arị ịghọala ọgwụ ekwesịrị iji arị maka ọrụrụ oke ahụ gị da na mmadụ na gawa onye nwa a nke ya ọ ga ma azụ ole nwoke chọrọ shị gekwela egwu gekwela egwu ya ihe ile a gị lekwanụ gị nwaanyị ọlalụ ee ụmụnne bikonụ em, ọkwanụ akọ na uche ka eji ebi ndụ ya eto ogologo makwanụ mma ekelekwala m nnụ ndewo
ndewo na anụla anụ from Maazị Ezemmụọ Ihechukwu Anyanwụ deede m Ezemmụọ daalụ ka chi foo ndị bịakwanụ nọnyere anyị taa ma ndị 1,500 people banye na TikTok thank you so much everyone ndị na-agwanụ m na aga m akpọwa n'aha

ka chi foo unu
Well,